Lero tatiyeni tiphunzire za njira ya mikozo yathu ndi matenda ake. Awa ndi ma kidney anu kapena kuti impsyo zanu. Mmenemu mumuli masefa ambirimbiri omwe amasefa magazi kutulutsa zoyipa kuti tikazikodze. Zikasefeka zinthu zoyipa zija zimalowano m'machubu omwe amalumikiza impsyo zanu ndi chikhodzodzo chanu kapena kuti urinary bladder mmene mikozo yathu imasungidwira tisanakakodze. Tikafuna kukodza, mikodzo yathu ija imachoka mu chikhodzodzo ndi kudusa mu paipi ya mkodzo n'kutuluka panja. Zonsezi pa Chizungu timazinena kuti urinary tract kapena kuti njira ya mkodzo. Imayambira ku impsyo mpaka na ku chubu cha mkodzo. Chubu cha mkodzochi ndi chachifupi kwambiri makamaka mwa azimayi komanso chinayandikana ndi malo omwe timatulutsira chimbuzi. Choncho tizilombo tomwe timatsika limodzi ndi chimbuzi chathu timatha kuyenda

kuchepa kwa chitetezo komanso mwa azibambo kukula kwa prostate zomwe tizakambe bwino tsiku lina. Mungadziwe bwanji kuti muli ndi matenda a njira ya mkodzo? Ngati mumamva kupweteka komanso kuwotcha mukamakodza, komanso kumva kamodzi n'kamodzi kuti ufuna ukodze koma ukapita kumene kuja ukungotulutsa kamkodzo kakang'ono chonchi. Mkodzo umathanso kutuluka onunkha komanso ukauona umakhala wambuu kuti wathiramo kamkaka pachizungu amati cloudy ndipo matenda aja akakwera nkuyamba kukhuza machubu olumikizana ndi impsyo zija impsyo zimene msana umatha kuyamba kukupweteka umatha kuyamba kunjenjemera komanso umatha kuyamba kutentha thupi kapena kuti fever and chills kumayambiriro kwa chaka chino nakhala ndi UTI tsiku limeneli kunacha bwinobwino ndimagwira ntchito zanga bwinobwino ndiye nthawi inayake ndinafuna kukodza ndadabwa kuti ndikukodza mkodzo uja ndamva kupweteka kuotcha komanso ndikukhala ngati ndikukodza malezala ngati kuti china chake chikundichekacheka ndadabwa kuti ii iyayi zimene si za normal koma nangozitaya ndati a ah, basi mwina ndi kamodzi kukhalako nditakhalakhala nazamvanso ngati ndifuna ndipite toilet nangodabwa kuti ndangoti kukodza mkodzo pang'ono osati ndi mmene ndimamverera muja ayi. Pamenepa ndi pamene ndinazazindikira kuti kukhala ngati ndikuyamba kukhala ndi UTI. Nthawi zambiri UTI imafuna mankhwala, ma antibiotics, koma ukakhala kuti wayizindikira msanga umatha kuchira kunyumba. Ndiye ndinayamba kumwa madzi ngati kuti andituma. Pakamwa panga sipamasosa madzi. ndikumwa madzi ambiri chonchija ukunso ndikumakoza ndikumakoza kwambiri ndikumakoza mikozo ija imapitirira kukhala yopweteka komanso ndikayiona imakhala yambuu komanso imakhala ngati muli tizinthu zinthu m'mikodzo muja chifukwa zomwe zimachitika ndi zokuti timabakteriya tizilombo timeneti tikamanga msasa mu njira ya mkozo ija makhala ngati tikupanga inflammation mmene muja kapena kuti kusupula-supula chubu cha mkozo muja ndiye mikozo ndi ya asidi komanso ndi ya mchere ndiye ikamadusa chubu chosupuka chija imakhala ngati ikukanda chilonda komanso mu mkozo mwathu muja mumakhala tima crystals timiyala ting'ono-ting'ono nthawi zambiri Ndipo nthawi zambiri timene timati tikakodza bwinobwino, koma tikakhalanso ndi UTI tikakanda mu chubu chosupukacho, timapweteka, chinkana ndimamva ngati ndikukodza malezala kuti china chake chikundichekacheka mmene muja. Ndinamwa madzi back to back kwa pafupifupi 4 hours. Ine ndimadzuka ndili bwino. sindimamvanso china chilichonse. Anthu ena amanenanso kuti kumwa madzi a soda chifukwa chokuti soda uja amaziziritsa acid ali mu mkodzo mwathu uja nde ukamakodza sumamvanso kupweteka kwambiri. Ine ndinachira osapita kuchipatala, osamwa mankhwala. Koma ngati mwakhala kunyumba ndipo simukumva kusintha, ndikofunikira kwambiri kuti mupite kuchipatala akakupatseni ma antibiotic chifukwa mmene ndanenera infection ija imakhala ikukwera. Simukufuna kuti matenda amenewa afike mpaka na ku impsyo zanu ayi. Pali njira zosiyanasiyana zomwe anthu amanena zomwe tingapewere matenda a njira ya mkodzo zimenezi, koma pali ma debate aakulu kapena kuti mtsutso waukulu pa zinthu zomwe tingachite kupewa matenda amenewa. Ena amati kumwa madzi kwambiri, ena amati kupuputa bwino tikamatulutsa chimbuzi maka azimayi, ena amati mukamaliza kukhala limodzi amayi ndi abambo aliyense akuyenera kukakodza. kodza mu nthawi yake kuti mukamva kuti mufuna mukakodze kakodzeretuni pofunikira kudziwa kuti pomwe anthu ambiri amatha kuchira msanga ingakhale opanda ma antibiotics anthu ena amatha kukhala ndi UTI ya mgonagona kapena kuti matenda a njira ya mkodzo a mgonagona kapena kuti recurrent obwera pafupi pafupi Ngati zili choncho, mukuyenera kukambirana ndi adokotala anu chifukwa choti mutha kukhala kuti simukuyanjana ndi mankhwala ena ndi ena amene amakupatsani. Ndi adokotala anu amafunika akaupime mkodzo wanu uja kuti akadziwe kuti ndi mankhwala ati amene angakuyanjeni inuyo mwa zinthu zina zomwe angathe kuchita. Ndikhulupirira kuti mwaphunzira zinthu ziwiri zitatu za ma UTI kapena kuti matenda a njira ya mkodzo wanu. Musaiwale kuwagayira anzanu, kuika mafunso ndi ndemanga zanu kuti tiphunzire limodzi. Mwakoma nonse.